Уафэм къикӏ сэлам гуапэр иджыри зэ фызох, ди къуэш ди шыпхъухрэ нобэ мы зэӏущӏэм къекӏуэлӏахэм. Ноби зэ жытӏащ, иджыри жытӏэ хъунущ, Тхьэм ди фӏылъагъуныгъэшхуэм къыхэкӏыу нобэ дызыхуишэсауэра? Ди гъащӏэм зы фӏы хэлъым, Тхьэм къыбгъэдэкӏыуэ, фӏыуэ дыкъилъагъуу къытхуимыщӏауэ. Цӏыхухэм я гугъэнкӏэ хъуну, езыхьэм къалэжьыжауэ, е зэщӏэкъалэжьу, я ӏуэхур тэмэм ящӏу, ауэ Гъащӏэм насып щыбгъуэтыныр Тхьэм нэмыщӏ. Тхьэм къыбгъэдэкӏыурэ, нэгъуэщӏ насып мы дунейм цӏыхум езым хузэфӏэкӏынукъым зригъэпэщыну сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, дунейр бзаджэм иӏыгъщ, бзаджэнаджэм иубыдауэ щытщ. Аращ икӏи мы дунейм Тхьэ къыхэӏэбурэ уэ уимыгъэгуфӏу щытым, уимыгъэуну щытымэ, нэгъуэщӏ зырикӏи фӏы бгъуэтынукъым. Нобэ сызытепсэлъыхьыну сызыхуейр нэщэнэхьэра. Иисус Христос и къэкӏуэжыныгъуэм, и къэкӏуэжыгъуэм ухуэзышэ, тепсэлъыхь ахэр уэзыгъэлъагъу нэщэнэхэм. Нобэ сызытепсэлъыхьынур икӏи а нэщэнэхэр хъуауэ. Ауэ и пэм деж къыщыщӏэддзу и кӏэм деж, и кӏэмкӏэ нэхъ гъунэгъуу зы усэ сыкъеджэну сыхуейщ. Аращи жиӏа, мыхэр псори къэхъуу щывлъагъум деж, Зэвгъащӏэ, гъунэгъу къызэрыхъуар бжэм дей зэрыщытыр, жери жеӏэ. Гъунэгъу къэхъуащ бжэм дей щыт, жери жеӏэ. Абы и щхьэжкӏэ щэщӏрэ етӏуанэ усэм дей моду щыжеӏэ. Ахъо жыгым щапхъэ тефх, жи. Абы и къудамэхэр щабэ щыхъукӏэ, жи. Гулъхэр къэтӏэпӏыну щыхуежьэкӏэ, гъэмахуэр гъунэгъу къызэрыхъуар къыдощӏэ, жери жеӏэ. Аращи, ди ӏуэхугъуитӏ жеӏэ. Хуабэм, хуабэр гъунэгъу къызэрыхъуар гулъ къэтӏэпӏымкӏэ къыдощӏэ. Мы дуней къэхъухьэмкӏэ Иисус Христос и къэкӏуэжыныгъэр гъунэгъу къызэрыхъуар къыдощӏэ жиӏэурэ, гъунэгъу къэхъуащи, гу лъыдигъэтэну хуейурэ гъунэгъу къэхъуа ӏуэхугъуэм. Мис иджыпсту гъатхэщи, икъукӏэ Тхьэм фӏыщӏэ худощӏ, модэу гъатхэ къэсыхукӏэ дунейр зэрыгъагъэм щхьэкӏэ. Япэщӏыкӏэ абрикосхэр гъэгъащ. Итӏанэ пхъэгулъхэр мэгъагъэ, иджысту адэкӏэ кӏуэмэ мыӏэрысэхьэри гъэгъэнущ. Иджы Исус Христос и къэкӏуэжыныгъэм теухуауэ нэщэнэ жиӏахэр ирипха мы дунейм, дунейм и дахэгъуэм, дунейм и гъэгъэгъуэм. Икӏи сэ си щхьэкӏэ гъатхэ къихьуэ зыгуэр жыгхэр къэгъэгъуэхукӏэ Исус жиӏауэ щытар сигу къокӏыж. Ирипха а дуней дахэм и гъэгъэнымрэ и къэкӏуэжыныгъэмрэ. Аращ икӏи хуабэр къызэрыпщӏэр гъагъэмкӏэщ жиӏауэ сэ сыкъызэрыкӏуэжынур къызэрыпщӏэнур мис мыбыхьэмкӏэщ жери жиӏауэра. Зэрыжысӏауэ, дуней гъагъэр тлъагъухукӏэ Исус къызэрыкӏуэжынур сигу къокӏ, дигу къокӏ. Гулъ къэтӏэпӏу тлъагъухукӏэ, а гулъым теухуауэ Исус и къэкӏуэжыныгъэр зэриухар дощӏэр икӏи абы ди гур хуегъазэ, гъэ къэсыхукӏэ гъатхэ фӏэкӏа димыӏэу щытым икӏи гъэ къэсыхукӏэ гъатхэм Исус къызэрыкӏуэжынум ди гур хуеунэтӏ, ауэдэу хуегъазэ. Икӏи япэу Нэщэнэхэм теухуауэ жыдыну сыт сызыхуейр? Исус къыбгъэдыхьу щыта, нэщэнэ дыгъэлъагъу уафэм къикӏауэ, жери. Ар яхуидэртэкъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, абыхэм къалъыхъуэ нэщэнэр Исус зыхуейр ирагъэщӏэнурат, езым зыхуейр, езым ягу къэкӏар, езым сэ сщӏэр яфӏэфӏыр. Аращ икӏи ауэдэр яхуидэу щыта Исус. Ауэ и ученикхэм иригъаджэхэм и кӏэм деж яжриӏар, Мис модэ нэщэнэхэр къэхъуу флъэгъуа нэужькӏэ, Зэвгъащӏэ, жери жеӏэ. Япэу сыт хуэдэра абы зи гугъуищӏыр? Мыдей Исус жеӏэ, Фысакъ, жи, усэ еплӏанэм тӏощӏрэ еплӏанэ псалъащхьэм усэ еплӏанэм дей моду щыжеӏэ, Фысакъ, жи, фыкъамыгъэӏулэн ноду, фыкъамыгъэпцӏэн ноду, жери жеӏэ. Сыт къызэрагъэпцӏэнур, сыт къызэрагъэӏулэнур? Яжриӏэра, Куэд ӏей, жи, сэ си цӏэр яӏэуэ къэкӏуэнущи, сэ си цӏэр къащтурэ. Сэ сы Христос жаӏэурэ е Сэ сы Мэссихь жаӏэну жаӏэнущ жи. Христосым къикӏыр дощӏэж пэжа? Дагъэ лъапӏэр зыщыхуа жиӏэура? Нтӏэ, нэгъуэщӏ цӏыхухэм именно Исус цӏэ зэрамыхьу щытым икӏи сы Тхьэм дагъэ лъапӏэр къысщихуа, сэ Тхьэм сыкъыхихащ, Тхьэм и нэфӏыр къысщыхуэ, мис мыхьэр сигъэщӏащ жаӏэу ауэдэу цӏыху куэд къэкӏуэнущ жери жеӏэ. Икӏи Ахэм сыт ящӏэнур жи? Куэд къагъэӏулэнущ Ахэм. Жери жеӏэ, дахьэхынущ, жи. Мыдей ар усэ етхуанэ еплӏанэм щыжеӏэ, мыкӏэ итӏанэ аргуэрым трегъэзэжри жеӏэ, тӏощӏрэ еплӏанэ усэм дей мыдей щыжеӏэ. Къэунэхунущ, жи. Христос нэпцӏхэмрэ бегъымбар нэпцӏхэмрэ икӏи нэщэнэ телъыджэшхуэхэр къагъэлъэгъуэнущ, жи. Куэд, цӏыху куэд дахьэхын щхьэкӏэ, къагъэӏулэн щхьэкӏэ, жери жеӏэ. Уеблэмэ, Тхьэм къыхиха и бынхэр къагъэпцӏэну ар ауэдэу яужь итынущ, жери жеӏэ. Аращ икӏи япэ нэщэнэр Исус къызэрыкӏуэжынур сытра зытеухуар, езы Исус и пӏэкӏэ нэгъуэщӏ цӏыхухэр къызэрыкӏуэра, нэгъуэщӏ цӏыхухэм зэрыжаӏэра. Къапщу щытымэ, дэ дощӏэ, пэжа, сэ сы Исус жызыӏэуэ цӏыху дунейм къытехьащ, цӏыху куэди ягъэудафэ, къагъапцӏэ. Ауэ сэ мыдей къызэрызгурыӏуэмкӏэ абы и закъуэм Исус зи гугъу ищӏыр. То есть цӏыху плъагъууэ сэ сы Христос жызыӏэу къэувым и закъуэм. Мыр нэхъ куу хэплъэн хуей. Тхьэм и псалъэ псомикӏи сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ хъуу щытми икӏи куу хэплъэн хуей. Нобэ икъукӏэ яфӏэфӏщ цӏыхухэм жаӏэну, Исус адрей бегъымбархэм хуэдабзэуращ жаӏэу. Цӏыхум нэхъыбэу къалъыхъуэр Исус адрей бегъымбархэм зэрыхуагъэдэнщ. Ягъэлъахъшэ. Ягъэлъэхъшэнура? Ищӏари зыщагъэгъупщэ, сэ сщӏэрэ, жиӏа, и Хъыбарыфӏ къудей, Инджылым уеджэ щытымэ, Исус жиӏам уеджэ щытымэ. Ар адрей бегъымбархэм зэрыхуэмыдэр уолъагъу абы. Нэрылъагъущ, ар умылъагъункӏэ ӏэмал иӏэкъым. Ауэ нобэ цӏыхухэм сыт зи ӏуэху зэрахуэр? Исус адрейхэм хуэдэщ, жари хагъэзэрыхь, ягъэпуд, ягъэлъахъшэ. Итӏанэ Исус и пӏэкӏэ нэгъуэщӏ цӏыхухэр къызэрыкӏуэнури жиӏащ мыбы. Апостол Павел итхахэм хэтщ, Тхьэм и унэм щӏэтӏысхьэнури, сэ сытхьэщ жиӏу къэтӏысынущ цӏыхур жери жеӏэ, гуэныхьым и къуэр, жи, гуэныхьым и быныр жери жеӏэ. Аращ икӏи, ар дощӏэ къызэрылъэгъуар. Римскэ католическэ церковь щыӏэщ. Я нэхъыжьым Зиусхьэн Тхьэ папэкӏэ еджэуэ, Господь Бог папэ жари абы йоджэ, ауэдэу, Тхьэ ящӏауэ. Иджы абы Исус и пӏэм иувура ар, Исус игъэцӏыкӏура, игъэпудура абы? Ар бегъымбар нэпцӏэ, ар Мэссихь нэпцӏэ, Христос нэпцӏэ ар. Ар зы, абы нэмыщӏыжкӏэ ар дыдэу къыхэпӏиикӏыра, ауэ къыхэмыпӏиикӏыуэ дэтхэнэ зыуи Исус Ищӏар зыгъэпудыр, Исус и пӏэм иуву хуежьура, иувэну хуежьура? Икӏи цӏыху еплъыкӏэкӏэ Исус бгъэдагъыхьэ, къагъэӏулэ, къагъапцӏэри, Исус адрей цӏыхухэм къызэрыщхьэщыкӏ щыӏэкъым жаӏэ икӏи ауэду ящӏ. Пэж, Исус цӏыху дыдэу щытыну къэкӏуащ, ауэ Къызэралъхуар дунейм зымыщӏэ теткъым абы. Цӏыхухъу ӏуэху хэмытуэ цӏыхубзым хъыджэбз дэсым и ныбэм ири щӏэжьэбшыу Исус цӏыху ӏэпкълъэпкъ къищтэри дунейм къытехьауэра Ар бегъымбар къызэрыгуэкӏ жыпӏэу дауэ зэрыжыпӏэнур? Ар мыдрей цӏыхухэм зыкӏи къащхьэщыкӏкъым жыпӏэу дауэ зэрыжыпӏэнур? Аращӏыкӏи Ар Исус щӏагъэпудыр, щӏагъэцӏыкӏур дэ къыдгуроӏуэ. Ар Шейтӏаным и лэжьыгъэура? Шейтӏаным и ӏуэхугъуэура Ар? Аращӏыкӏи нобэ дэтхэнэ зы цӏыхууэ Исус адрейм хуэдэщ жызыӏэр, адрейм къыхэщкъым зыкӏи жызыӏэр, адрей хъымбар, бегъымбарым къыхэщкъым жызыӏэм Исус игъэпуду, Исус игъэпцӏура? Тхьэгъэпцӏ жари псалъэ щыӏэ, ауэдабзэу Исус зыгъэпцӏ цӏыхура? Икӏи цӏыхум къахуихьа къегъэлыныгъэр абыкӏэ хагъэгъуащэуэ цӏыхур хагъэкӏуэдэнуэ ауэдэ ӏуэху зэрахуэурэ ящӏу щытымикӏи ямыщӏу щытыми, къагурыӏуэми къагурымыӏуэми, ӏуэхугъуэр ара зыхуэкӏуэр? Итӏанэ Исус жиӏауэ щытам де гъэпщкӏуауэ жиӏа щӏыпӏэ-щӏыпӏэхэмкӏэ щыфлъагъунущ, зыкъагъэлъэгъуэнущ жери. Шейтӏаныр, нетӏэ зэрыжысӏауэ, гуэныхьым и къуэ, жери жеӏэ. Пэжу абы нэмыщӏыжкӏэ езы Шейтӏаным, жи, Исус и теплъэр зригъэгъуэтынури, Исус хуэдэу цӏыхум къахыхьэнущ, жи. Ауэдизкӏэ Исус и лэжьыгъэр игъэпудыну Шейтӏаныр ауэдизкӏэ къогубжь, итӏанэ, игъэпудми имызакъуэу, цӏыхур хигъэкӏуэдэну иужь итура. Исус абы къыхэкӏыу жиӏа, Зыгуэркӏэ мобыкӏэ Исус къэкӏуауэ модей губгъуэм итщ, Е сэ сщӏэрэ, гъэпщкӏуауэ зыщӏыпӏэ бгъуэнщӏагъым щӏэс, жаӏэу, жаӏэу щытмэ, фымыкӏуэ икӏи фемыплъ, жери жеӏэ. Ауэдизкӏэ шейтӏаным цӏыхур игъэхутыкъуэну иужь итщ икӏи, нобэ ауэдэ ӏуэхугъуэ къокӏуэкӏ, зэрыжысӏауэ, ауэдэу телъыджэ ӏейуэ къамыхуту щытми, телъыджэ ӏейуэ щымыту щытми икӏи, хуэмэ цӏыкӏууэ нобэ ауэдэу Исус щагъэпуда зэман зыри щыӏэӏым, иджыри къэсыхукӏэ. Икӏэм-икӏэжым Исус нэхъ лъахъшэ дыдэ ящӏын иужь итура, Исус и къарумрэ и лэжьамрэ ягъэпудынура. Исус и пщӏэр, и щӏыхьыр, и лэжьар, зиӏысыр зыгъэпудым псоми а лэжьыгъэр ящӏура, Шэйтӏаным и лэжьыгъэр ирагъэкӏуэкӏыура. Адэкӏэ кӏуапӏэ зимыӏэж жыхуэпӏэм хуэдэу хъуащ, сыту нобэ Исус и цӏэр зезыхьэ, Исус и цӏэм теухуауэ ауэдизкӏэ ягъэпудри. Апхуэдэ дыдэу иджыри къэсыхукӏэ щытаӏым. Ауэдэ ӏуэхугъуэ ӏей къекӏуэкӏаӏым. Аращ икӏи, иджы мис мыдей тӏощӏрэ еплӏанэ усэм, а псалъащхьэ дыдэм деж жеӏэ нетӏэ зэрыжысӏауэ, Христос Нэпцӏхьэмрэ Бегъымбар Нэпцӏхьэмрэ къэхутэнури, жи, телъыджэшхуэхэр къагъэхъунущ, жи. Дахьэхын щхьэкӏэ жызаи нетӏэ жысӏа. Аращ икӏи, нобэ Исус пэжыр къыумыщту щытымэ, нэгъуэщӏ Исусхэр къэкӏуэну, Исус нэпцӏхьэр. Дауэду щымытым икӏи Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэрам, Тхыгъэ Лъапӏэр Тхьэм игъэкӏуэдаӏым икӏи ихъуэжаӏым, Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, мы дунейм къегъэлакӏуэуэ цӏыхум я гуэныхьым щхьэкӏэ лӏауэ зы закъуэщ къэкӏуар. Иисус Христос хъыбарыфӏыр щыжиӏам щыгъуэ Иуан зэритхыжамкӏэ, Сэ зы закъуэращ бжэу дунейм иӏэр, жиӏа. Гъуэгуу Сэ зы закъуэращ иӏэр, жери жиӏа. Аращ икӏи, ауэдиз лъэкӏыныгъэр зиӏэр щагъэпудым де, щагъэлъахъшэм де. Иисус и цӏэр зезыхьэхэр я напэр зытрахыжу щыпсэум деж, Ар дунейм и кӏэ зэрынэсар абыкӏэ къыбгурыӏуэура. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мис нобэ обществэ ЛГБТ жари щыӏэщ. Абыхэм Исус жиӏа псалъэхэр например, унагъуэм теухуауэ жиӏар ягъэпуд абыхэм. Исус жиӏа цӏыхухъурэ цӏыхубзрэ ар унагъуэщ жери жиӏауэра, пэжа? Хьэуэ, цӏыхухъуитӏ зэдэпсэу хъуну, цӏыхубзитӏ зэдэпсэу хъунущ жари икӏи абыкӏэ унагъуэ ӏуэхур якъутэ, унагъуэ ӏуэхур ягъэпуд икӏи унагъуэм теухуауэ Исус илэжьа лэжьыгъэр, пщӏэ, унагъуэм пщӏэ зэрыхуищӏыжар япэ дыдэу телъыджэ илэжьахэм щыщу Исус Унагъуэм кӏуэ щыпшыни нэчыхь щатхым щыгъуэ хэсау щытаура псыр жызумыпс щахуищӏам щыгъуэ? Аращ икӏи, ауэдэ щӏыкӏэкӏэ Исус и лэжьыгъэр щыбгъэпудкӏэ, щыпкъутэкӏэ езы Исуси бгъэпудура? Сэри жызоӏэри ухэгупсысыхьу щытымэ, Исус зэрамыгъэпудрэ зэрамыгъэпцӏрэ иджыпсу дунейм зыри къэхъуаӏым. Щӏыхьышхуэ яхэлъ хуэдэу цӏыхухэм, пщӏэшхуэ яӏэ хуэдуэ, щӏэныгъэшхуэ ябгъэдэлъ хуэдэу защӏэ, ауэ къапщу щытымэ, зи ӏуэху зэрахуэр зыуэ, Исус ягъэпудынура? Исус зым имысу щӏрагъэкӏынура? Адрей бегъымбархэм яхэтщ, адрей бегъымбархэм яхуэдэщ жиӏэуэ ауэдэу щытура? Къызэралъхуари, жиӏарикӏи, зэрылӏарикӏи, къызэрытэджыжарикӏи, уафэм зэрыкӏуэжарикӏи, зэи зы нэгъуэщӏым имыщӏауэра? Зэи уэдэ къэмыхъуауэра? Зэи щымыӏауэра? Псом хуэмыдэжуэ Исус къэзыцӏыхуам и гум зэхъуэкӏыныгъэ къыхилъхьар зэрыщытыр дощӏэ. Сэ си щхьэкӏэ срищыхьэтщ Исус си гум къыхилъхьа зэхъуэкӏыныгъэм теухуауэ икӏи дэтхэнэ зы цӏыхуми жызоӏэ, Тхьэр къыводжэж нобэ. Иджыри зэман щыӏэ щӏыкӏэ Къегъэлакӏуэм зыхуэвгъази, Фи гур евгъэхъуэж. Исус къыщӏэкӏуар ара? Фэ фыкъригъэлыну, фи гур фӏы ищӏынуэ? Етӏуанэу нэщэнэхэм теухуау япэр жысӏар Исус зэрагъэпудра? Кӏуэ пэтми нэхъ ӏейуэ ягъэпуд. Пэжщ, зэ зэман мыбыкӏэ щыӏэм мыбыкӏэ щыӏаӏым, нобэ хуэдэуэ Исус зыми имысу къызэрыщӏагъэкӏар, кино мыхъумыщӏэхэр зэрытрахар, хужаӏар, Шэч абы жиӏам къызэрытрахьэжар, абы жиӏар зэрагъэпцӏар, ауэдэ зыри щыӏаӏым. Абы жиӏэура Исус, Сэ сыщагъэпудэу ауэдизкӏэ щащӏым деж, дуней къутэжыгъуэр къэсащ, жиӏэурэ, абыкӏэ къэфщӏэну жиӏэура? Етӏуанэм де Матфей итхыжа хъыбарыфӏым Исус зэрыжиӏамкӏэ, ӏуэхугъуэшхуэ къэхъунухэм щыщу зауэр, зыхэфхынущ, жи, зауэ ӏуэхухэр, зауэхэр къэхъеинущ, жи, Итӏанэ фыкъэмыскӏэ, жи. Ахэр къэхъун хуейщ, жери жеӏэ. Етӏуанэу аргуэру къыпещэри, ебланэ усэм уэду жеӏэ, Сыт щхьэ жыпӏэм зы лъэпкъыр адрей лъэпкъым пэувынущ, жи, зы пащтыхьыгъэр адрей пащтыхьыгъэм теуэнущ, жери жеӏэ. Аращ икӏи зауэм теухуауэ нобэ къапщу щытымэ. Зауэхэми зэзауэхэми зыми я гугъу тщӏыӏым, ауэ зауэ зэрыщыӏэр нэрылъагъущ. Зауэр нэхъ кӏащхъэ хъуну и ӏуэху зэрахуэӏым, зауэр нэхъыбэж ящӏыну еужь итура. Пэжа, Мокӏэ къытпэувахэм зэщӏыр мокӏэ щыӏэхэм зауэр нэхъ иныж ящӏыну, нэхъыбэж ящӏынура? Итӏанэ, зауэр куэд ящӏыным и закъуэӏым. Нобэ ауэдизкӏэ ӏэщэ шынагъуэ дунейм цӏыхум зрагъэпэщащ икӏи, дэ дыхэмыту учон ӏэджэми жаӏэ дунейр якъутэфыну, зыри цӏыху къытрамынэжуэ ягъэкӏуэдыфыну цӏыху дунейм тетым. Аращ икӏи Шейтӏаным ар къаригъэгъэсэбэпыну еужь итщ. Икӏи мы зауэхэр Тхьэм хуит щӏищӏыр, Тхьэр хуейтэкъым зэзэуэну цӏыхухэр. Пэжа, ауэ хуит щӏищӏыр цӏыху гупсысэным хуейм зыкъригъэщӏэжынра, мы дунейм къэхъу гузэвэгъуэм феплъ жери жеӏэ. Итӏанэ зауэм ӏейуэ хэлъыр сыт? Зы цӏыхум адрей цӏыхур илъагъу мыхъуу, илӏыкӏынуэ, и гур къыхуэплъыуэ, ауэдэу мэхъу. Итӏанэ мыдей зауэ Мыдрей обычнэм и мызакъуэ и гугъу тщӏынщи, зы народыр адрей народым зридзынури езэуэнущ жери жеӏэ. Нобэ феплъ мы дунейм икӏи нобэ хуэдэу лъэпкъхьэр зэрызэуэну къэзылъыхъуэ щыӏэкъым. Двадцать первый век жытӏынущ, ауэ нэхъ акъылыфӏэу щытын хуеӏэ, нэхъ губзыгъэу щытын хуеӏэ Урок куэд диӏэн хуеӏэ, пэжа, блэкӏам уеплъу щытымэ, къэхъуа-къэщӏахэм уеплъыжу щытым, зэи ауэдэу зыпщӏыж хъунукъым, жаӏэу щытат. Дэ дызэрыцӏыкӏурэ дыкъызэрыхъурэ лӏыжьхэр хъуахъуэу, дэ дабгъэдэту абыхэм дедаӏуэу дыщыту щытымэ, дунейр мамырымэ, дунейр мамырымэ, жаӏэу щытат. Сэ сыщыцӏыкӏуу щыгъуэ, ей, мыгъуэдизрэ мамыр, мамыр щхьэ жаӏэрэ мыбыхэм, уадизгуей, щыжаӏэкӏэ, значит, мы нэхъыжьщи, Абы ещӏэ мы жиӏэр, значит, ар пэж жысӏэу ауэду сегупсысу щыта. Аращ икӏи иджысту зы лъэпкъыр адрей лъэпкъым езэуэну хьэзырщ. Дажи, къэралыгъуэ щхьэхуэ яӏэу щымыту щытым икӏи. Мы ди Кавказым де исхэм уеплъу щытмэ, зыр зым и лъыр къызэрыхуагъэплъыр, зыр зым средства массовой информацием фӏы ялэжьын хуейурат икӏи, наоборотуэ, цӏыхур лъэпкъхэр зэрылъагъу мыхъуу зэращӏын иужь итура. Аращ икӏи, Мор щыӏащ, мор къэхъуащ, мор къэхъуащ жаӏэурэ цӏыхум я лъыр къызэщӏагъаплъэ. Цӏыхум адрей цӏыхур, адрей лъэпкъыр ялъагъу мыхъуу ящӏ. Лъэпкъхьэр фӏыуэ зэрылъагъуну Тхьэм къыхуриджа. Зыр зым пщӏэ хуащӏыну, зыр зым зыдэӏэпыкъуну. Ауэ дэ зэрытлъагъумкӏэ сыт? Зы лъэпкъыр адрей лъэпкъым щӏитӏэнуэ, зы лъэпкъыр адрей лъэпкъым къигъэпцӏэну иужь итщ. Лъэпкъхьэр лъэрымыхьщ, Аращикӏи, нобэ япэрауэ лъэпкъхэм псоми хъыбарыфӏыр къахуигъэкӏуащ, ауэ етӏуанэрауэ, гупсысэну ӏэмал яӏэщ. Мис, нобэ Тхьэр къыдоджэж, си къуэш си шыпхъухэ, хэт едаӏуэу щытми, хэт щӏэсу щытми икӏи. Мыр шынагъуэщ. Зы лъэпкъыр адрей лъэпкъым езэуэну щыжиӏэкӏэ, Исус зэи гушыӏакъым. Зэи абы жиӏауэ къэмыхъуа щыӏэкъым. Аращикӏи, дысакъыу дыщытын хуей, а лъэпкъ зэзауэр дунейм куэд щыхъум деж. Исус и къэкӏуэжыгъуэр гъунэгъу къэхъуауэра? Зы лъэныкъуэкӏэ ар нэщхъеягъуэщ, ар гузэвэгъуэщ, ауэ етӏуанэ лъэныкъуэкӏэ къапщтэу щытмэ, Исус гъунэгъу хъуауэ бжэм деж щытуращ жи Исус, Бжи къыщӏыхьэжыну ауэду гъунэгъу къэхъуауэ. Хуабэр гъагъэмкӏэ къызэрыпщӏа, хуабэр къызэрытхыхьар къызэрыпщӏэм хуэдабзэуэ, мыуэдэ гузэвэгъуэхэр къэхъуу щыщӏидзам деж, Исус гъунэгъуу бжэм де къэувауэ щытура къэкӏуэжауэ жери жеӏэ. Ещанэу мыдрей зи гугъу ищӏ ӏуэхугъуэшхуэхэр гъей, гъаблэ. Шхын ямыӏэу хъуну цӏыхухэм? Нобэ шхын яӏэщ. Ар щыщтмэ, значит, Исус къэкӏуэжынукъым жыпӏэу жыпӏэ хъунущ пщӏэрэ? Ауэ а зауэшхуэ зи гугъу сщӏыхэм, мис Хэку зауэшхуэр екӏуэкӏа нэужькӏэ, ар зэфӏэкӏа нэужькӏэ гъей хъуауэ щыта ди къэралыр? Пэжа, урожай къэмыкӏыуэ, гъей просто урожай щыӏакъым. Тхыгъэ лъапӏэм уеплъу щытмэ, Тхьэр аудизкӏэ япэм зэгурыӏуэныгъэжьым Муса бегъымбарым зэрыригъэтхамкӏэ, Тхьэм зы цӏыху закъуэм и гъащӏэм аудизкӏэ пщӏэ зыхуищӏу плъагъууэ, модей икӏи фигу къэкӏыжын абы. Къалитӏым я зэхуакум гъуэгум, жи къалитӏым я зэхуакум цӏыху лӏа къагъуэту щытмэ, жиӏэ, лӏауэ, зэрылӏыкӏар ямыщӏууэ. Къапщт, жи, дэтхэнэ къалэм нэхъ и гъунэгъу, жаӏэти. А нэхъ зи гъунэгъу къалэм дэс цӏыхухэр къыдэкӏыу я нэхъыжьхэри къыдэкӏыуэ. Мыбы дэ дягъэ хэлъкъым, мы зэрылӏыкӏар тщӏэкъым. Дэ тщыщым иукӏакъым мы жаӏэуэ, псалъэ жаӏэн хуейт, жи, Тхьэм и пащхьэм иувууэ. Къуаншагъэ дбгъэдэлъ мыгъуэкъым, жаӏэу, цӏыхур лӏа, къыщыщӏар ящӏэкъым, зы цӏыху закъуэ, зы цӏыху закъуэ щхьэкӏэ. Егупсысыт, аудизкӏэ цӏыхум и гъащӏэр Тхьэм ихъумэну, аудизкӏэ пщӏэ хуригъэщӏыну иужь иту щыта. Итӏанэ цӏыхум и лъыр жа нэужькӏэ мис дэ зэрытщӏэжщи, Авель и лъыр Каин игъэжауэ щыта. Пэжу перву Адамрэ Хьэуарэ иӏа цӏыхуитӏым. Арати, икӏи Тхьэм жиӏар сыт? Каин къыжриӏар сыт? Каин, жиӏа, уи къуэш Авель и лъыр си дей къоджэ, жиӏа, къызоджэ. Образну жиӏэуращ ар, пэжу къаджэкъым а лъыр, ауэ къеджэ хуэдэу Тхьэм елъагъу ар абы. А дэра цӏыхур лъыр жа нэужь щӏым щӏихъумэжащи зэфӏэкӏащ жытӏу щытыр, ауэ Тхьэм дежкӏэ дэтхэнэ зы цӏыхум и лъ жар икӏи къеджыуэ, захуагъэр зэфӏигъэувэжыну, справедливостыр восстановить ищӏыжыну Тхьэм къеджэу хуэдэу ещӏ аращ икӏи ар къагуригъэӏуэн щхьэкӏэ Тхьэм къахуищӏэ фӏыгъуэхэр Щиӏыгъ къохъу, псори къащыримыт къохъу. Цӏыхум ящӏар къагурыӏуэжын щхьэкӏэ аращи, зауэшхуэ щекӏуэкӏам дей аудиз лъы жам, аудиз цӏыху яукӏам къыхэкӏыуэ сыт къэхъунур? Тхьэм и ӏэмырыр къегъэлъагъуэ, сэ мыр сфӏэфӏкъым, жери икӏи. Сэ мыбы си ягъэ хэлъкъым, жери икӏи къагуригъаӏуэу ара? Аращ икӏи, Иджысту гъей мыхъуауэ щытым икӏи фӏы дыдэ, Тхьэм и фӏыщӏэ, уей сэ, например, гъей хъуну жысӏу тесӏуа мыра, ауэ тхыгъэ лъапӏэм итщ жысӏура? Сэраӏым мыр жызыӏа, тхыгъэ лъапӏэм итура? Зауэхэр къекӏуэкӏынущ, зауэ нэужьым гъейхэр къэхъунущ, жери жеӏэ. Ар ещанэ нэщэнэра, еплӏанэ нэщэнэу мыбдеж жиӏэра, уз ӏейхэр, эпидемиехэр къежьэнущ, жери жеӏэ. Дэ тӏу жеӏэ мыр, ебланэ усэм Будут глады и моры, жи, моры, лӏы, лӏагъу, лӏыхьу, жыӏэурэ ар, цӏыхухэр лӏыгъу хъунущ, жи. Итӏанэ еянэ усэм аргуэрым къытригъэзэжыр, жиӏэ. Ар псоми уз ӏейхэм я къежьапӏэуращ, жери жеӏэ. То есть лӏэну щыӏэщ, итӏанэ уз ӏейхэм я къежьапӏэ, жери жеӏэ. Иджыпсту мис куэд щӏаӏым, дэ, дэ ковид жытӏэри цӏыху ӏэджи лӏащ пэж дыдэу. Зэшэзэпэу къэхутэщ узыр къыздикӏар ямыщӏуи зэрег псом нэхъэ нэхъ гъэщӏэгъуэныр пщӏэрэ? Врачхьэра? Врач знаменитхьэр, врач губзыгъэхэр, ау врач ӏуэхугъуэм хэзыщӏыкӏхьэр лӏа. Егупсысыт. Врачхьэр щылӏэм дей мыдрей мыврачыуэ врачхьэм щыгугъхьэр зегупсысыр сыт? Врачыр щылӏэкӏэ дэ дауэ дызэрыхъунур жаӏэри йогупсыс. Иджы а къом, а ӏуэхугъуэм, ауэдэ гузэвэгъуэхэм сыт къыдигъэлъыхъуэн хуейр? Къегъэлакӏуэр къыдигъэлъыхъуэн хуейура. Ауэ абы и мызакъуэу, къегъэлакӏуэ къэлъыхъуэным и мызакъуэу мыбы узхэм, узхэм я къежьэныр Иисус и къэкӏуэжыныгъэм хуэунэтӏауэ щытура? Абы хуишура? Уи гупсысэр абы хуигъакӏуэура? Аращ икӏи уз зэрыцӏалэ ӏейхэр, уз мыхъумыщӏэхэр. Мис иджысту Оренбург псы къыщӏэу, къыщӏэуащ жаӏэ. Абы

Ежьэнура узыр, цӏыхур игъалӏэу, цӏыхур илӏыкӏыуэ. Аращ икӏи уз ӏейхэр къежьэну, жи. Абы нэмыщӏыжкӏэ мис мо Украинэм щихьам щыгъуэ жаӏэр дауэдиз лаборатори къагъуэтау жаӏэрэ а уз зэрыцӏалэ ӏейхэр къозытын узхэр ягъэбагъуэу. Узыр къраш. Узыр кърашуращ, ау щӏэтӏар зы жыхуэсӏар зэщӏэрар къыщӏэкӏыжыну, ауэ Уз ягъэбагъуэ, уз нэхъ ӏэружэ нэхъ ӏейхэр къагупсыс, бактериологическэ ӏэружэ жари щыӏэщ. Аращ икӏи дэнкӏи ауэдэу дунейм щытращӏыхь жи ахьэр, адрей лъэпкъыр ягъэлӏэу езыхьэр псэун ягугъура уз ӏейр хуагъакӏуэу. Аращ икӏи нобэ мис а иджысту уз ӏей къытхуэмыкӏуауэ щытым икӏи дунейм Тхьэм дигъэлъэгъуа а уз ӏейхэр зэшэзэпэу къахулъэфыну. Зыри щыӏэӏым. Итӏанэ мыдей къыщыхутар мир псом щызэщӏэлъэсынущ. Япэм адэ япэхэм щыгъуэ цӏыхум жаӏэ, Зауэри къекӏуэкӏыу щыта, узри щыӏэу щытащ, жари жаӏэ, ауэ узыр зы щӏыпӏэ ихьэрэ зыкъом зэтелӏа нэужькӏэ увыӏэжрэ адрей щӏыпӏэм, ну, адрей материкым мыкӏуэфу щыта. Иджысту материки зыри расстояние иӏэжӏым, дэнэкӏи нос. Ещхьыркъабзэу зэрыжысӏауэ, нобэ зауэм цӏыхур зэрыхуэхьэзыруэ зэуэну зэрызэгъэхьэзырам хуэдэу, нобэ оружие яӏэм и шынагъуагъым хуэдэ зэи зэи яӏаӏым. Аращ икӏи си анэшхуэ мыгъуэм жиӏэу щыта. Ауэдиз ӏэщэ-фащэр щӏащӏыр бжэгъу щхьэкӏэ ирыпаупщӏынураӏым жиӏэу щыта. Аращи, ауэдиз ӏэщэ-фащэр щыщыӏэкӏэ, ар зэ мыхъу зэ къагъэсэбэпыну. Аращ икӏи Мы нэщэнэхэм дыщеплъкӏэ, Исус къызэрыкӏуэжынур ди гум илъын хуей, зэдгъэщӏэн хуей. Итӏанэ етхуанэм деж жысӏэну сызыхуейр щӏыр сысыным теухуауэ, землетрясением теухуауэ. Землетрясениехэр, статистикэм зэрыжиӏэмкӏэ, кӏуэ пэтми гъэ къэсыхукӏэ къэхъу землетрясением я бжыгъэр хэхъуу кӏуэура. Итӏанэ мес куэд щӏакъым жыпӏэну, зы илъэс тӏощӏ япэ мо Таиланд сытым къыщыхъуауэ щыта, пэжра? Цӏыху мин щищ щыхэкӏуэдам щыгъуэ. Пэжра, триста тысяч хэкӏуэдауэ щыта. Аращ икӏи ар къэхъуащ икӏи нобэ къэхъуну вариант иӏэщ. Мы дунейм аудизкӏэ экологием псоми зихъуэжащ, аудизкӏэ дунейр зэӏыхьащ икӏи землетрясение къэхъун жыхуэпӏэр зыми щыщкъым. Мис нэгъабэ а Турцием землетрясение къэхъущ, бжыми зэшэзэпӏэу аудиз цӏыхур щӏиубащ ипӏытӏа.

А землетрясениер дэ и кӏэм нэсууэ тхужыӏэнущ, къикӏыр къыщӏэхъуар жытӏэу тхужыӏэнукъым, дэ дытхьэкъым, ауэ ар къэзыгъэхъуа, ар хуит зыщӏа Тхьэм къыджиӏэну зыхуейр сыт? Землетрясениехэр нэхъыбэурэ щыфлъагъукӏэ, Исус къызэрыкӏуэжынур гъунэгъу къызэрыхъуар зэвгъащӏэ жери жеӏэ. Икӏи мы къезбжэкӏа итхум Фӏы хэлъкъым зэ иджы, къапщыщтым. Ауэ иджыри зы нэщэнэм де Исус жиӏар, Епщыкӏуплӏанэ усэм жеӏэ, Хъыбарыфӏыр лъэпкъ псоми жи, нагъэсынури итӏанэ дунейм кӏэух къыхуэкӏуэнущ, жери жеӏэ. Хъыбарыфӏыр сыт? Сыт хуэдэ хъыбарыфӏра? Сыт хуэдэ хъыбарыфӏ нобэ Тхьэм зи гугъу ищӏыуэ къыбжиӏэну зыхуейр? Хъыбарыфӏщ Тхьэм уэ щхьэщэхужыр зэрыпхуигъэкӏуар, хъыбарыфӏщ уэ уи къарукӏэ укъригъэлынуэ Тхьэр къызэрыумыныкъуэкъур. Уэ пхуэщӏэмкӏэ, уэ зэрызыпшыӏэмкӏэ, уэ зэрызыпӏыгъымкӏэ, Тхыгъэ Лъапӏэм зэрыжиӏэмкӏэ, Тхьэм уэ укъригъэлыну зэи ӏуэху зэрихуакъым. Уэ уи гур ихъуэжа нэужькӏэ, къегъэлакӏуэр уи гум зэрыхыхьэмкӏэ, уи гум зихъуэжра Уи гум зихъуэжа нэужькӏэ уже ӏуэхугъуэфӏ пщӏэнухьэр, ар къыбжиӏура Тхыгъэ Лъапӏэм итыр. Ауэ уэ уи гум зимыхъуэжауэ, уэ къегъэлакӏуэр къыумыщтауэ, уэ ӏуэхугъуэфӏ пщӏэн иужь уиткӏэ, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэфӏ умыщӏами, уэ уи гу пхуэхъуэжынукъым, уи хьэлри пхуэхъуэжынукъым. Ар нобэ къыбгурыӏуэрэ, къегъэлакӏуэр къызощтэ жыпӏэурэ къапщыщтмэ, уи насыпура? Хъыбарыфӏым жеӏэ, Тхьэм фӏыуэ фыкъелъагъу, жи. Пэж дыдэу Тхьэм цӏыхур фӏыуэ елъагъу. Аращ икӏи, гуэныхьым дыкъызэригъэлар, дыкъызэрыхишар хьэкъыу, ди гум хыхьауэ тпхыкӏыу щытмэ, мис мы зи гугъу тщӏы гузэвэгъуэхэм дыкъелынура? Исус фарисейхэм щепсалъэм щыгъуэ яжриӏауэ щыта, Фэ шынакъ, жиӏа, кумбыгъэр къывощтэри, и щӏыӏур фотхьэщӏри, и кӏуэцӏыр фӏейуэ къывогъанэ жиӏа? Егупсысыт, ауэдэ ӏей дыдэӏа? Унэм махуэ къэсыхукӏэ, сэ сщӏэрэ, хэт и щхьэгъуси долъагъу, сэ сщӏэрэ я быни долъагъу. Шынакъыр къащтэри ятхьэщӏ пэжа? Къыщыщӏадзэр дэнкӏэ? И кӏуэцӏымкӏэ. И кӏуэцӏым ятхьэщӏри, и щӏыӏумкӏэ тратхьэщӏэжри, ягъэувыж шынакъыр. Ауэ Исус яжриӏа, Фэ фи щытыкӏэмкӏэ, жиӏа фарисейхэм, ар динкӏэ ерыщурат, тхьэлъэӏукӏэ ерыщу, нэщӏынкӏэ ерыщу, сэ сщӏэрэ, Я зыхуэпэнкӏэ, есытынкӏэ ерыщу ауэдэу щытурат, ауэ Исус жиӏар сыт? Фэ жиӏа фызэщхьыр? Шынакъ зи кӏуэцӏыр ямытхьэщӏу зи щӏыбыр ятхьэщӏурэ ягъэувыжым фыхуэдуращ жиӏа. Фи кӏуэцӏыр фӏейщ, фи кӏуэцӏыр къабзэкъым жери жиӏа. Аращ икӏи, нобэ Исус Христос уи гум хэбгъэхьэу щытмэ, уигукӏэ къапщтэу щытмэ, езым игъэкъэбзэнура уи кӏуэцӏыр, езым игъэкъэбзэнура уи гур. Арыншауэ, си къуэш си шыпхъухэ, Тхьэм къыводжэж. Зыхэтхакъым жыремыӏэ зым икӏи. Къегъэлыныгъэ нэгъуэщӏ щаӏым, цӏыхум езым и щхьэр къригъэлыжыфыну щытамэ, къегъэлакӏуэ Исус Христос къигъэкӏуэнутэкъым мыбы. Итӏанэ нетӏэ, япэ нэщэнэм теухуауэ щыжысӏам щыгъуэ Исус Христос ягъэпудащ, Исус Христос и пӏэм нэгъуэщӏ зыгуэр ягъэуващ щыжысӏэм деж. Ар историе кӏыхьышхуэщ, къапщтэу щытмэ, Исус Христос щыжысӏэм деж сэ къизгъэкӏыну сызыхуейр Дэ дызэсаракъым иджырыкӏи. Дэ Иисус Христос адыгэ лъэпкъым щызыхэтхым де иконэ, кӏэртӏоф уэздыгъэ, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ зыгуэрхэр, щӏэгъэуэн гуэрхэр православием зэрекӏуэкӏым хуэдэу ауэдэу ди гугъэура. Ар Иисус Христоскъым. Ауэ ауэ жыжьэу Иисус Христоскъым. Иджы именно Иисус Христос щӏыжысӏэр Къыдгурыӏуэн щхьэкӏэ, ар а Исус тхыгъэ лъапӏэм итыращ, ауэ нэгъуэщӏ зыгуэрхэм деж щытлъэгъуарэкъым ар. Нэгъуэщӏым щытлъэгъуарэкъым. А иконэ зыщӏахэми ягъэпудауэра Исус? Иконэ сурэту хуащӏ зыбжым икӏи, Мыр Исусщ, жари икӏи, Мыр мыращ зитыр, мыр, жари тхьэнапэ ящӏри, абыкӏэ ягъэпудауэрэ Исус щӏахъумауэра? Иисус уепсэлъэн щхьэкӏэ, къыпхуэкӏуэн щхьэкӏэ, иконэ ухуейкъым, наоборот, иконэр зэран пхуэхъунура? Хьэмэрэ жор ухуейкъым, жор щӏэпщӏын щыӏэкъым. Жорри зэран пхуэхъунура? Абы зыри къыпхуищӏэнукъым. Езым уепсэлъэн хуейуэра? Иисус къыщыкӏуам щыгъуэ, жори и пщэм илъу къэкӏуакъым. Сэ сщӏэрэ, сурэти иӏыгъыу дэтакъым. Хъыбарыфӏыр мыращ жиӏэурэ епсалъэу щытауэра? Аращ икӏи, мы нэщэнэхэм нэхъ къыхэгъэщхьэхукӏауэ девгъэгупсыс, мы нэщэнэхэр нэхъ иныж, нэхъыбэж хъуурэ кӏуэура? Нэхъ щӏэхъума хъуӏым, фӏэщхъуныгъэ уиӏэу щытым, ауэ дунейм ар гуи лъамытэну хэтщ, дунейр абы емылъыну хэтщ. Щхьэж хуитыжщ ищӏэрым, щхьэж хуитыжщ, ауэ дэ фӏэщхъуныгъэ зиӏэхэр. Къытхузыӏуихащ икӏи абы гулъытэ хуэтщӏынщ, ещхьу дыпсэунщ, зыхедгъэлъэфэнкъым мы дунейм, гуэныхьым зыхедгъэлъэфэнкъым. Исус мы тхыгъэ лъапӏэм ис Матфей зэритхыжамкӏэ плӏэнейрэ щыжиӏа тхьэкӏумэ зиӏэр, дэӏуэнуэ тхьэкӏумэ зиӏэр, иредаӏуэ жери икӏи. Тхьэкӏумэ Тхьэм къыщӏыдитар дыдэӏуэнура абы жаӏэ. Аращ икӏи тхьэкӏумэ фыдэӏуэнуэ фиӏэу щытмэ, Фыдаӏуэ, сэ жысӏэ зыхэфх, жери жиӏауэ щыта, аращ икӏи нобэ Тхьэр къыдоджэж дыдэӏуэну, жаӏэр зыхэтхынуэ. Итӏанэ зы тхылъым къисхауэ зыгуэр сыкъыфхуеджэну сыхуейт. Лӏэщӏыгъуэхэм я гуращэ жыхуиӏэ тхылъым Тӏощӏрэ етӏуанэ, тӏощӏрэ ещанэ псалъащхьэм дыкъеджам, я тхьэмахуэ зэхуэдэкӏам. Дэкӏам. Аращ икӏи Иуан Исус къыщыкӏуэным щыгъуэ гъуэгур хуигъэхьэзырауэра? Захарие и къуэ Иуан жыхуаӏэм. Иуан теухуауэ тхам сеплъынури, сыкъеджэнури, дэри абы ди гур хуэдгъэжэну сыхуейуэра? Иуан къритакъым жи лъэкӏыныгъэ уафэм мафӏэ къригъэхыну е лӏахэр къигъэтэджыну, Илия бегъымбарым зэрищӏу щытам хуэдэу, жи. Хьэмэ, и тепщэ башыр Тхьэм и цӏэкӏэ ишийуэ, зыгуэрхэр къигъэхъунуэ Муса хуэдэ зэрыщытам хуэдэу, ауэдэ лъэкӏыныгъи иритакъым, жи. Ар къигъэкӏуат цӏыхухэм ялъигъэӏэсыну, къегъэлакӏуэр къызэрыкӏуэнум и хъыбарыр, Ар зы, икӏи а ӏуэхугъуэм цӏыхухэр хуэхьэзырынуэ. Иуан и пщэрылъ апхуэдизкӏэ нэсу и пщэрылъыр, хуейщ ӏуэхугъуэр ауэдизкӏэ нэсу игъэзэщӏащи, абы Исус теухуауэ жиӏа псалъэхэр цӏыхухэм ягу къагъэкӏыжурэ щыхьэт техъуэт, мыбы теухуауэ Иуан жиӏахэр псори пэж дыдэщ, жиӏэу. Икӏи Зиусхьэным теухуауэ апхуэдэ щыхьэтыгъэ зэрихьэну къыхуреджэ, Христос нобэ дэтхэнэ цӏыху абы иужь итыри. Дэра жыхуиӏэр. То есть Иуан хуэдэуэ хъыбарыфӏыр цӏыхухэм и деж ныдгъэсынуэ, Исус къызэрыкӏуэнур наӏуэ ящытщӏынуэ, ар къызэрыкӏуэнум шэч зэрыхэмылъыр яжетӏынура? Итӏанэ нэгъуэщӏ щӏыпӏэм деи итха абы сыкъеджэну сыхуей. Дэ дынэсащ, жи, Бегъымбар псалъэм жыхуиӏа зэманым. Икӏи зэман икӏэ жыхуиӏэм Дынэсащ икӏи абы дыкъызыхуриджэхэр Исус къызэрыкӏуэжынуращ жери жеӏэ. Тхыгъэ лъапӏэм итыр, Библием итыр зэрыжиӏэмкӏэ, зэманым и кӏэм дынэсащ икӏи нэхъ ин дыдэу абы къызыхуриджэр Исус къызэрыкӏуэжынур тлъагъунура. Ахэр цӏыхухэм щхьэкӏэ жеӏэ, итӏанэ, мы дуней ӏуэхукӏэ я гур гъэнщӏауэ щыту щытмэ, жи, Тхьэм зыхуейр абыхэм ялъагъунукъым, жери жеӏэ. Цӏыхухэм я гупсысэр зытеухуар нобэ мы дунейм щекӏуэкӏ пащтыхьыгъэращ, мы дунейм щекӏуэкӏ мылъкуращ, жери жеӏэ. Икӏи абыхэм гу лъатэкъым, жи. Тхьэм жригъэӏа нэщэнэхэм, бегъымбар псалъэхэр псынщӏэ дыдурэ къызэрыхъум гу лъатэкъым цӏыхухэм, жери жеӏэ. Фегупсысыт?

Уащхъуэдэмыщхъу ямыщӏыуэ сыкъэкӏуэнущ жери жиӏауэра. Ауэ ар обязательнэӏым. Хуэдгъэхьэзыр хъунущ цӏыхухэр, яжетӏэ хъунущ. Аращ икӏи хэт зыхихыу щытми, нобэ мы псалъэр дыныводжэж, Тхьэр къыводжэж. Ди гур Исус къызэрыкӏуэжыным хуэдгъэхьэзырыну. Мы дунейр нэпцӏу зэрыщытыр, мы дунейм нэщэнэ къэхъухэм гу лъыттэнуэ икӏи пэжыр къыхэтхыу Исус и ужьым диту дыкӏуэнуэ. Тхьэм и нэфӏыр къытщыхуэ. Фӏыщӏэ хузощӏ Исус мы тхыгъэ лъапӏэ къызэрыдитам щхьэ икӏи къызэрытхузэӏуихам щхьэ икӏи ди Тхьэм, дыкъэзыгъэщӏам, мы дунейшхуэр къэзыгъэщӏауэ зыӏыгъым щхьэщэ худощӏ. Фӏыщӏи худощӏ. Амин. Амин.